okay nkhani iyi chaka chilichonse imakambidwa parliament yayamba kwapita ma mp anyuwani kumeneko ndi akuvutika kuyankhula chizungu eh? nanga ziyena ndi matakataka adalo eh? matakataka osakhala ashapu ma untrainables fanzi ina yake yoti basi youma mitu ndi chaka chilichonse sikumakhala anthu ena amabwera pompano bwanji chizungu mmene chikuvutira ma mp mu tizingoyankhula chakwathu nkhani imakambidwa kambidwa koopsa nde ineyonso anthu akamaliza kukamba ndimapanga vidiyo yangati iyi kunena kuti iyaye mm, ndipo nkhani iyi tiziyankhula mobwerezabwereza paja ananena kale kuti mbama yobwereza bwereza imatani imawawa bwino nde let's zoom in anthu akukanika kuyankhula chizungu bwino ku parliament ndiye akuti solution yake aziyankhula chakwathu ineyo monga munthu amene chiyam- ndilo- chilowereni ku university ndinali interested ndi language in fact uh, ka research kaine kabodza kapa bachelors ndinapanga kukhuza language hmm? ndinayuza ma research kumeneko achina stuart hall eh? achina ndani achina noam chomsky hmm? kumenekoko ndawerenga ndawerenga mabuku achina langaka hmm? munthu akamanena kuti tiyeni tizingolankhula chakwathu choyamba muziwe zoti akunena chani chichewa Uh-huh. most of the time ukakumana kunja kuno tiyeni tizingoyankhula chakwathu okay iwe ungoyamba kuyankhula chisena pati amapanganso befu pati kungoyankhula chitumbuka anthu ena amakwiya olo kungopanga post chitumbuka kukwiya ati yankhulani zoti tonse tive ayiwala zoti dziko ilili muli ziyankhulo zambiri kaya ndi zingati kaya ndi akamanena chakwathu amanena cha- chakwawo politics ya language ndiyovuta kwambiri malawi iyi sizoti ndi ya achewa okhaokha iyayi chichewa anachita kupanga ena kuti chikhale dominant language mukuziwa inuyo anaotcha mabuku achiyawo anaotcha mabuku achitumbuka kuti apange impose chichewa on the population anakapanga chichewa board ku chancellor college kuti iwowo akamuzu ndi gulu lawo eh, zakwawo zikhale yani standard ndiye munthu akamanena kuti tiyeni tizingolankhula chakwawo olo akamanena kuti gule uchikha wa- gule wa ma- national dance amanena chakwawo even dziko ili musayiwale kuti akamanena kuti malawi limachokera kuchani ku maravi imene ili chani kingdom yakwawo ndiye osamakhala opusa komanso osamakhala ochenjera mopusa kumanena kuti tiyeni tiyankhule chakwawo chakwathu mukunena chakwanu ndiye tifike no ku arguments i digress hmm? imeneyi inali side note tifike no kwa mbuzi za ku parliament Mwamva? malamulo amanena bobo munthu amene akuyenera kupita ku parliament akhale oziwa kuyankhula chizungu bwino Mwamva? munthu amene akukanika kuyankhula chizungu atafika ku parliament vuto ndi yeye vuto si malamulo yayi samayenera kupita kumene kujaku ndi chifukwa chani ku parliament kuja kumafunika chizungu ndi chifukwa chakuti kumene kuja Malamulo sizoti ali mu Chichewa iya. Ma treaty amene akufunika kupangidwa ratify, ma bill amene akupangidwa kumene kujaku, zinthu zimene zikukambidwa kumene kujaku za ma interest rate, simungazitambasule mu Chichewa. Nde tiyeni kuzipita anthu omvesa zinthu kunali nzimayi winake kaya amakanika kuyankhula ndi ndi eh, hmm, ndi kachizungu pang'ono chabe funso kumati kodi amene ujayo confronted with bill ina yake olo ma negotiations ina yake olo tikufuna titenge loan ina yake ku, ku, ku, ku, ku Afrexim Bank mafigure amene mujamu ndi anthu amene akugulitsa dziko ngati amenewo anthu oti sakuziwa legalese anthu oti sakuziwa eh, formal language kumene kujako kumafunika kuzipita anthu oti adya notes adya books in fact ndikuona ngati kuti kungokhala MSCE chifukwa choti MSCE yathu ikukhala ngati yatha mphamvu it's not enough kumene kujaku kuzikhala ma career people hmm? munthu oti at least minimum hmm? muthumba muzikhala chani ka certificate kachani ka accounting minimum muzidziwa zoti project management imayenda bwanji osamatenga chabe aliyense ziswaswa eh? kukaziponya kumene koko ndikumanena kuti chani anthu akuvutika kuyankhula chichani chizungu nde aziyankhula chiyankhulo chakwathu quote and quote that's not good that's not on and it will take anyone nowhere ndiye tiyeni ifeyo monga Amalawi tiganizeponso bho pamenepo osamabisala kuseri kwa zonena zoti chizungu chinabwera pachani chinabwera pa boti icho si chakwathu

chizungu accent aside eh? accent timamvetsa kuti eh? tikatuluka ku sukulu kuja tsiku lonse timakhala tikuyankhula zilankhulo zathu koma munthu ukukanika chizungu chifukwa chani ndi iwe uh, MSCE unaitenga bwanji komanso MSCE imeneyi Hmm? ikutanthauza chani ngati iweyo you cannot articulate yourself muchizungu or simple language kunena kuti mr speaker sir eh, mwakuti mwakuti mwakuti zero nde tiyeni tisapange lower ma standards kuti tisangalase mbuli anthuwa eh, zili ngati agriculture zili ngati chichewa chomwechi ndinalowa class hmm? by the end of this lesson mukuyenera kuziwa abcd munthu amene wakanika agriculture amalako watu eh? what is agriculture agriculture is the art and science of doing things mwakuti mwakuti growing crops for man's use or enjoyment wakhoza ndi zimenezo aphunzitsi amanenadi eh, muyikapopo D munthu amene wakanika kuyankhula zimenezi chizi wakanika kusata lesson imeneja nde imagine munthu ana waphunzira sikulu kwa zaka 17 zaka 18 akukanika chizungu ndi munthu ameneyoyo timuyike category iti uyo ndi takataka ya dull takataka yo- yosakhala ya sharp ma untrainables amenewo ndiye musapange mm, appease no appeasement policy apapa kunena kuti ah, ah, awa ukhala ngati zikuwakanika ndi let's lower ma standards to their level iyayi ku parliament kuja ma standards azikhalabe pamwamba in fact ngati kwapita mbuli kumene kujaku izikhala chete Mwamva? ndipo kusogolokwe munthu amene akufuna kuyimira parliament kuzikhala kuti constituency iyi onse ma parliamentary candidates asanali asanayambe kumene then akapanga ka test eh, ka test ka civics ka test ka, ka, ka government aziziwa ma basic functions aziziwa kuyankhula kupanga articulate tinthu ta simple akakanika pamenepopo wash out asakhale chani asakhale ma, ma, ma, ma candidates kumeneko ndiye that, that should be the case zisamatheke kuti ma standards azitani they should be lowered that's not fair and it's not going to help anybody so uh, this palika chicken and a bowl eh, ni hao. Eh, palika chicken and a bowl Ndiye zisamatengere kuti inuyo kaya kuti mumakanika kuyankhula Chichewa, ah, mumakanika kuyankhula Chizungu. Ndiye let's revert to Chichewa. Tanenani kuti aliyense akam- akati ayankhule chakwawo, mm, ifeyo tikayamba kuyankhula chakwathu, inuyo simukhalapo, mumakwiya, mumazitenga personal, mumati ndife ozikonda. Hmm? Mwati mwatipanga force ife amene ku sukulu ku hmm? ati maliro ndi miyambi ya achewa ngati kuti ifeyo tikamwalira tima- ti- ti- ti- ti- ngati kuti ifeyo kwathu sitimwalira eh? kuli asena ali ndi maliro awo koma inuyo you forced us eh? kuphunzira chilankhulo chakwanu in the name of national unity by the way ndi fallacy imene zonena kuti tonse tikayankhula chilankhulo chimodzi ndiye kuti chani eh, pakhala national unity zabodza hmm? kuli mayiko kunjako ku somalia amayankhula chilankhulo chimodzi mukaone kumeneko ku rwanda aja ankakhapana aja onse amayankhula chinyarwanda mukaone kumene ku america onse amayankhula chizungu koma panopa tikuyankhula panopa government is shut down palibe correlation iliyonse pakati pakuyankhula chilankhulo chimodzi ndi national unity or any other peace Hmm? ndiye izizi zizitayeni ku parliament kuzikhala chizungu kuzipita anthu otha kuzi- kuyankhula chizungu eh, ndipo kuzikhala ma standards apamwamba ku nkhani ya ma MP chifukwa kumenekoko kuli ndi kumene kupangidwa malamulo a dziko olo tinthu tating'ono ting'ono ngati cha- chani tima marriage bill tomweti eh? amayika mu language ina yake yoti inuyo kungotengera zoti a leader of opposition kaya a leader of the house anena kuti uh, mukavote yes basi mwavota hmm? osawerenga bill no no no that should not be the case hmm? umapanga basi mabill ena kuti kudabwa kuti kuti zatheka bwanji land ah, bill ija ayipanga basi koma majournalist ma madolo awona awonamo mamistake enake apresident asanasaine ayibweza kale chifukwa choti ma amawo ngati atiwo amene ukupezeka bwanji iweyo ku parliament usakuziwa kuyankhula chizungu iweyo uli bwanji ndi mce usakuziwa eh, kuyankhula cha kuyankhula chizungu ife chichewa chomwechi eh? chichewa chomwechi tinalowa mkalasi si chiyankhulo chathu eh? koma anatiuza eh? kuma class chizi class eh? kutuluka pamene even though we didn't give a fuck kunkhani ya chichewa koma chifukwa choti inali subject eh, ndipo panali ma learning objectives tinakwanirisa zimenezozo ndiye kodi anthu enawa chizunguchi chimene chikuyenera kukhala choziwika ndi munthu wa mcp wa mce ndi chifukwa chani iwowo sakutha kuyankhula chizungu by the way kunoko kwa anzathu ena amene simunatulukepo mwezi unowu ndi mwezi wa mawa mitengo imaluza ma masamba ake onse amagwa pansi nchifukwa chake season imene amainena kuti ndi chani is fall season autumn in other words there you can see kuti masamba onse they are yellow they will lose all these leaves mmene is it december mitengo yambiri kupatula mapaina amapaina they are designed for winter sasamakhuzidwa mitengo yonse ikhala italuza chani masamba chifukwa choti kumakhala kuzizira kuposa mu fridge mwanu kumakhala temperature imatha kufika chani minus 27 degrees kufika pa zero paja ndi kutsika pansi eh, 27 degrees kumazizira oops madzi onse mukuona kukoko uh, ama- amauma Hmm, umatha kuyenda pa- pa- pamwamba pa madziwo chifukwa choti eh, kunoko ndi nyengo imatani imasinthasintha amakhala ndi ma seasons angati kodi 4 ndichifukwa chake chifukwa chake bwana museveni apapa ndamaliza video izi ndikungokamba Bwana Mseveni ananena kuti, Azungu amatiposa nzeru chifukwa choti kumalo ngati kunoko, imagine kuti panopa chonchi mbewu already sungadzale mbewu nyengo yasintha apapa ndekuti November, December, January, February dothi lonseli ndi lolimba. Uzayambano ku- kukhalako bo titafika kaye chakuchani april ndiye anthu azidya chani chifukwa chake kunoko or northern europe magaya aja eh, IQ yawo inapita patsogolo kopsa chifukwa choti mbuzi zonse zimafa munthu amene sanasunge nkhuni Ikafika winter huh? Agona munyumba yake iti iyo? Agona bwanji ndi kumazizira amwene. Panopa at least kuliko chani kuli modern heating yoti ama amabwatusa madzi kwinakwake ndi kumawayendetsa mmanyumba monsemu manyumba ndi kumakhala otani manyumba ndi kumakhala ofunda komano you can imagine kuti mm, 100 years ago or ku Europe kalekale ku Norway kuja chifukwa chake magaya aja ndi anzeru kopsa chifukwa choti anayitulukira kale system nyengo yasintha eh, tisunge chakudya madzi azichoka kuti imagine madzi azichoka kuti anthu aku mongolia aje kuti chilichonse chimauma koma ali ndi ng'ombe zambirimbiri eh, ndikuti asunga kale udzu wa chim- wa- wa ndani udzu wa ng'ombe udzu wa mahosi a- adziwa kuti madzi azimwa pakuti pakuti magaya

nkungolowa mtengo muli muli zipatso masuku chani nde taphunzira ulesi kuchokera kumene kujako mpakana panopa ti- sitinapange develop ubongo kumanena kuti ma, ma techniques o- o- o- othamangisira nyama hmm, ndi omwe omwewo eh, othamangisira nyama chifukwa nyama zinali zambiri kungopita apa akalulu kungopita uku, agwape anyway i digress ku parliament kudzipita anthu oziwa chizungu okha ndipo oziwa bwino chizungu plus oziwa malamulo a dziko oziwa mmene dziko limayendera chifukwa chakuti parliament ndi mbali inake ya boma yofunikira koopsa kukamapita anthu a low quality matakataka osakhala ashapu kumene kujaku quality ya dziko imatsika limodzi hmm? quality ya dziko imatsika limodzi kunoko kumene timakhala ifeyo kunoko ku china the dictatorship the dictatorship you can see kuti apopo kamera ye nditakhala ndi ndibwera apa pali kamera apa pali kamera ndekuti madolo akuziwa and kunoko zija zoti za ku Joni kuti kubwera opanda visa kulibe zimenezi hmm? kulibe zimenezi chifukwa in 2 minutes amaziwa kuti ugule train ticket kuti ugule train ticket ufuna ufuna passport uyende ufuna passport ndi apopo ndi kuti akuziwa kale kuti adawa visa yawo ikutha tsiku lakutaku i digress kunoko kuli dictatorship eh, ku china komabe anthu amene amalamula kunoko government bureaucracy amapita ku harvard hmm? kuku amapita ku kennedy school of government kunjako amapita ku London School of Economics. Bureaucracy ya kunoko ndi yokuti eh, iyi chabwino ndi ku- kuli chipani chimodzi chagwira dziko ili kwa nthawi yayitali koma mkati mwakemo muli meritocracy yoopsa mm. muli fanzina yake kuti eh, the mayor of beijing ndi ali ndi phd wa engineering planning amagaya koopsa ngati awa pamene tili panope posepa anachita kukumba madzi awawa kuchokera ku ocean ndikuyikapo paki chanjani hmm? of course of course eh, we, we, we know why eh? uh, uh, sewage ya, ya city yet ima imatulukira madzi madzi ake amene i digress zimafunikabe kuti at some level ma politicians omusankha atha kukhala chitsiru or atha kukhala kuti mwana wa ndani kaya koma bureaucracy izikhala professional anthu amene akupanga plan ya dziko azikhala odziwa chimene chikuchitika osamangotenga ziswaswa anthu ena ake kuti "Ah, uyuyu anagula anagulira mfumu njinga hmm? olo anapha anapha chani anapha mbuzi eh? basi pamene popo ndikuti wawina u mp look at these colors man and and kantengo akaka kamandiwaza eh? this is uh, mtengo uwu ndi umene amati chani weeping willow weeping willow weeping willow kantengo kenake kamaoneka ngati kakulira eh? drenching all that all that it's really nice is really nice too bad kuti posachedwa pa masamba onsewa kukhala kulibe ndimakonda kuzadusa kunoko chifukwa choti ndikwaphee uh, eh, sindikonda kulowa musite sena anyway eh, ndayankhula kwambiri koma ndimangofuna ndipange rebuttal ya anthu amene amanena zimene zozo za ndani zonena kuti tiziyankhula chiyankhulo chakwathu chifukwa chakuti chiyankhulo chakwathu amanena chakwawo eh? komanso akufuna kupanga lower ma standards a dziko kuti asangalase mbuzi asangalase mbuli dziko ili silingapindule ndi kuchepesa ma standards taonani sukulu yathu mene- kumene ikupita hmm? mafana amene ku- tiku- tikuvutika kunja kuno anthu akaona digiri ya ku malawi eh? akuti iyi is equivalent to certificate zimayamba chonchi mmalo moti ma standards azikha- azikhala high inu mukusegula tima tima college tinatake kuti basi kumangovumbuluka ati kuli gala ya telewo telewo college ka nkhani zake ndi zimene nkhani zake ndi zimene apa anyway ndine moto mpakana imakonda kupanga maviri anga ili tambirimbiri kuti amama azikhala ganot like and subscribe bye